nke onye chiri nya zere gị nwa nwoke na-anụ onu m ọkachasị ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị kwa achọrọ m ka i gee ntị ọfụma ọ bụrụ na famili gị ejiro ego ma ọ ife ada agara nne na nna gị ọfụma anwakwana anwa jụba onwe gị ajụjụ kedu ihe mere na famili gị akpatarọ ego kedu ihe mere na ihe adị agara famili gị ọfụma ma ọ bụ chebe ọgwụ ị ga-agwọ ụfọdụ famili bụ na-ata afụ ihe ha metere n'ụwa ochie then chukwu wee chọzi isi isite n'ụmụ ha bụ ngịnwa wee gọzie ha maka na o nwere ike ọ bụrụ na afụ a ka ha ga-ata n'ụwa na ọ site n'ụmụ ha ka ife ga-esi wee dịrị ha mma ọ bụrụ na gị onwe gị akwụghị aka gị ọtọ otu ahụ isi wee fụ nna gị ha ka ọ ga-esi wee ferukwa na ngị nwa na ife ọ dịrị gị ngị nwa ịkwụwa aka gị ọtọ maka na chukwu achọwa isi na ngị nwa wee gọzie famili gị kwụwa aka gị ọtọ ka ngọzi ahụ wee pụta ife maka mgbe i bidoro jụwa ma ọ chebe echiche ka i were nne gị ma ọ bụ nna gị wee gwọọ ọgwụ ego ma ọ jụwa nne gị gị mere ha akpataghị ego achọrọ m ịgwa gị na ihe mara ọkara gị nne gị ahụ na nna gị ahụ ị na-afụ mara ihe ha gabugere o nwere ike ọ bụrụ na ọ maka ihe ha gabuge mere na ha akpatarọ ego ma ife ụwa ochie ha so wee pụ ụwa ọfụ ọ nya ka m ji asị gị na o nwere ndị a ga-abụ abụ ọnụ ma emejọ mmadụ ihe emejọ mmadụ asị gị na ife i megide na ọ ga-emegide ụwa tụ ụwa gị and otu a ka ọ ga-abụ ụwa ọzọ a ga-apụta ebidokwa afụ a o nwere ike ọ bụsịa na ụmụ ha ka chukwu ya-esi wee gọzie ha gọzie ezinụlọ ahụ nwere ike mgbe ọ ga-agọzi ezinụlọ ahụ ma nne na nna ha ahụ esozi na-eri ife ọma ahụ o nweziri ọzọ n'ụwa ọzọ o nwere ike ọ ya-abịazị ụwa ọzọ bịazị ụwa na nwa ya ahụ gwazi mgbe ahụ o nweziri ike wee rizie ife ọma ahụ ka anyị mata na ife dị n'ụwa dị omimi ka ị ghara ịsị ịbịa na-ajụ onwe gị ma ọ na-ajụ nne na nna gị why na ha akpatarọ ego why unu ji dị otu ma ọ bụ ị fụ ndị nna nna ndị ọzọ na-eme ife ị sị why na nna gị adịghị onye ahụ a sị na mgbe mbọ mgbe i bido chebe onye ahụ ọ na-ewekwa chukwu iwe mmụọ so gị wee bịa ụwa o nwere ike o mezie gị ọ bụrụ na chukwu dere gị na ị ga-ekpe ga-akpata ego o nwere ike ọ gbazia gị nkịtị maka na i bu ụzọ were ajọ echiche wee banyebe ndụ gị mana ọ bụrụ na ị chọọ ya ka m ji wee na-akụzi unu ka mmadụ ịkwụba aka ya ọtọ so that ụwa ọzọ ya apụtakwa nwa ibe ọbụla imegiri ụwa ọzọ ya apụta ka ị na-ebikwara onwe gị n'ụwa ọma ka ọ ghara ịbịa ịnwụọ ụwa ọzọ ya apụta i bidokwa takwa afụfụ ya ka m ji wee na-agwa unu wepụnụ aka n'ihe ọjọọ ọ bụrụ na nna gị enwerọ ego mewe ezigbo omume kwụwa aka gị ọtọ ejena gwọwa ọgwụ eji fọtọsịwa aka mgbe ị kwụwara aka gị ọtọ na chukwu ga-esi ga-esi ga-esi na gị gọzie nne gị gọzie family gị ọ bụrụ na o nwere onyinye i ji wee bịa ụwa nke chukwu kwesịrị isi wee gọzie gị i bido jewe gwọwa ọgwụ ma ọ jụwa nne gị ajụjụ ị fụ na ife ahụ ama mmezi o nwere ife na-eme na ezinụlọ gị ọ bụ na nne gị ejirọ ego nna nwee ndidi yọba chukwu gbaa mbọ mata mmụọ gị kpewere mmụọ gị yọba ya na-agọzie gị ka ị gọzie ezinụlọ gị ọ ga-emepere gị ụzọ chi gị ga-enyere gị aka yọọ chukwu okike na otu ahụ ị bịara ụwa nwere onyinye i ji wee bịa ụwa chukwu esi na onyinye ahụ gọzie gị i nyere family gị aka na afụfụ ọbụla ife ọbụla mmadụ metere n'ụwa anaghị agbanarị ya agbanarị ịpụtagworo ụwa ọzọ ị ga-atapụ ya ụfọdụ na-eji ezigbo onyinye were abịa ụwa mana ọ maka na ihe ha metere n'ụwa ochie ha bịakwa ụwa ọzọ kwesịrị imezi ihe a kama ka ha ta obere afụfụ ha na-ata onyinye ahụ ewee pụta ife ha sị mba ebidokwa dị afọ nke ha ebidokwa ihe ajọ ife ahụ nke ha mere n'ụwa ochie ahụ continuekwa mee na ife ọma ha ji wee bịa ụwa ama mpụtazi ife tụsasị ozi a ka ndị ọzọ nụ makwa ndị ọyị ka ha na-esonyere m ka ife ọbụla ị na-eme ka ị na-echetakwa i cheta echi cheta ụwa ọzọ maka i megide mmadụ onye ahụ bụgodu na onye ahụ agbaghara gị ị ga-atakwa afụfụ ya ụfọdụ nne ọ bụrụ na ụfọdụ nne edere n'ego ego adọghị n'akara aka o nwere ife ezitere n'ụwa ka ha bịa rụọ o nwere ọ bụrụ na ọ n'ụmụ ha ka a ga-esi wee gọzie ha ọ bụrọ iwu na nne niile parents niile ga-abụ ọgaranya ma ọ bụ na ezinụlọ niile ga-enwe ego ka ị ghara ị na-ajụ ụzọ onwe gị ajụjụ na ụmụazị a na-amụzi ọfụụ nke fụzie ndị nna ha na-aga n'iru ajụazịa kere ihe mere na nna m agaghị n'ihu kee ihe mere na nna m akpataghị ego mgbe ọ dị na okorobịa ịjụ ajụjụ ahụ ị ga-etolite nke gị na ụmụ gị ga-ajụkwu agwa m unu na ife ọbụla ị na-echekwa bụ ife ga na-abịalụ gị ka ị bido na-echebe ezigbo echiche na ọ ife i che bụ ife ga-abịalụ i chee njọ njọ a na-abịa ka ị ghara iji ajọ echiche gị wee chụfuo ife ọma dị n'ụzọ ndụ gị gbaa mbọ na-ayọ chi gị maka onwe ihe niile ị ga-emenwu n'ike aka gị na ọ chi gị bụ onye ga na-enyere gị aka tụsasị ozi a ka ị wee nyere ndị ọzọ aka na-esonyekwa m na-agwakwa ndị ọyị ka ha na-esonye m like ya share ya achọrọ m ka ị na-eme nke a na ị ga na-aghọta onwe gị tinyekwa ihe gbaa mbọ na-etinye nke m na-akụzi n'ọrụ daalụ